Pakuti uthenga wabwino sundichititsa manyazi, pakuti uli mphamvu ya Mulungu yakupulumutsa munthu aliyense wakukhulupirira, kuyambira Myuda ndiponso Mhelene. Pakuti mmenemo chaonetsedwa chilungamo cha Mulungu cha kuchokera ku chikhulupiriro kuloza ku chikhulupiriro, monga kwalembedwa, koma munthu wolungama adzakhala ndi moyo ndi chikhulupiriro. Pakuti mkwiyo wa Mulungu wochokera kumwamba uonekera pa chisapembedzo chonse ndi chosalungama cha anthu amene akaniza pans- akakamiza pansi choonadi m'chosalungama chawo 19 chifukwa chodziwika cha mulungu chaonekera mkati mwawo pakuti mulungu anachionetsa kwa iwo
We, we live in a world where many people have forgotten that the Bible is the Word of God.
ifetu tikukhala mu dziko mmene anthu ambiri anayiwala kalekale kuti baibulo ndi mawu a mulungu
We believe that God's Word is still relevant because human nature has never changed.
ifetu timakhulupirira kuti mawu a mulungu ndi ogwira ntchito mu tsiku la lero komanso ndi okhazikika chifukwatu chilengedwe kapena chipangidwe cha munthu sichinasinthe You and I still face the same fears and embrace the same hopes as, as our ancestors did. inu ndi inetu timakumanatu ndi mantha omwewo komanso chiyembekezo chomwecho chimene makolo athu akalekale amakumana nazo kapenanso mantha amene amakumana nawo kalekalero
You see, God's word, the Bible, is still relevant because it addresses the, the, the core problems of the human heart. inu mukudziwa kuti mawu a mulungutu baibulo ndi ofunikira kwambiri ndipo ndi ogwira ntchito mu tsiku la lero chifukwatu amafotokozatu vuto lalikulu la munthu As you've just heard, it reminds us that the human heart is deceitful and sinful.
inutu mwangomva ndipo zikutikumbutsa ife kuna kuti mtima tu wa munthu tu ndi wo- wonyenga komanso tu ndi wochimwa
But it does more than identify the fact that we do wrong and that we are wrong. It tells us about how we can have hope and forgiveness. komansotu limati silimangotiuza ife kuti timapanga zinthu zoyipa kapenanso kuti timaganiza zinthu zoyipa koma limatifotokozera kuti tikhonza kukhala ndi chiyembekezo ngakhale zinthu zili choncho
So Paul, the man who wrote these verses, says, I am not ashamed of the gospel of Christ. ndetu paulo munthu amene analembatu mavesi amene tawerengawa akunena kuti inetu uthenga wabwino sumandichititsa manyazi
Life so often for all of us brings shame and pain and suffering and frustration. inu mukudziwa kunena kuti moyotu nthawi zambiritu kwa ife umatipatsatu manyazi komansotu timasokonekera komansotu timakhala anthu amantha ndi moyo
But the gospel about the Lord Jesus who died and rose again brings hope and it brings blessing and peace with God. Komatu uthenga wa Ambuye Yesu Khristu amene anafa ndi kuukanso umatipatsatu ifetu chiyembekezotu, chiyembekezo cha moyo komanso umatipatsatu mtendere ndi Mulungu.
As you listen to me today, your life might be empty or shameful or hurting or painful, uh, but God can offer you hope and forgiveness through Jesus Christ. Pamene mukundimva lero, mu tsiku la lero, pamene ndikulalikira Uthenga umenewu, mwina kutheka moyo wanu ukhoza kukhala kuti uli ndi zowawa zochuluka, komanso opanda chiyembekezo, komanso opweteka, koma Mulungu akhoza kukupatsani chiyembekezo chimenechi mwa Yesu Khristu mu tsiku la lero.
If you were listening as Harold read the verse to you today, you would notice that it is a message for everyone who believes. Inutu ngati mumamvetsera bwinobwino mmene ndimawerenga vesi limeneli, mudzaona kuti ndi uthenga umene umapereka chiyembekezo kwa wina aliyense amene amauwerenga. Salvation, forgiveness, and peace with God is for everybody, no matter their culture, their race, or their nationality.
chipulumutso komanso chikhululukiro ndi cha wina aliyense posaganizira kuna kuti iye amachokera dziko lanji kapena kuti ndi wamtundu wanji kapena kuti amaoneka bwanji
Now it says that this man is not ashamed of the gospel. ndiyetu a- likunena kuti munthu ameneyutu sakuchita nawo manyazi uthenga wabwino
So we need to ask the question what is the gospel? What does it mean? ndiye ifetu tikufuna tifunse funso pano limene liyenera kuyankhidwa kuti kodi nanga uthenga wabwino ndi chiyani
Well, I have kind of told you the bad news, and that is the human heart is deceitful. We're guilty, we're sinful, we have pain, and we die.
inetu ndikhoza kukuwuzanitu nkhani imene ndiyoyipa kwambiri yonena kuti munthutu mtima wake ndiwoyipa komanso ndiwonyansa komanso ndiwochita zonyansa ndipo pamapeto pake udzafa
The good news, the gospel is that God sent his son to our world from heaven to change things for us. komatu uthenga wabwino umene ndi uthenga uh, nkhani yabwino yochokera kwa mulungu ndiyoti mulungu anatumizatu mwana wake ku dziko lapansi kuti adzatipatse chiyembekezo komanso kuti adzasinthe moyo wathu
the Bible says the Father, that is God, sent the Son, that is Jesus, to be the Savior of the world.
baibulotu limafotokozatu kuti atate amene ndi mulungu anatumizatu mwana amene ndi yesu khristu kuti adzakhale mpulumutsi wa dziko lapansi Another verse in the Bible that confirms this says, Christ Jesus came into the world to save sinners. Ndipotu vesi linatu lochokera m'Baibulo limanena kuti Khristu Yesu anadza ku dziko lapansi kudzapulumutsa wochimwa.
You see, these verses that we've read speak about God being righteous, that is holy and pure and without wrong.
mukudziwa mavesi amene tawerengawa akutiuza kuti mulungutu ndi wolungama komanso ndi woyera mtima komanso ndi wangwiro
But the Bible also reminds us that we are guilty and that we're in debt to God and we're wrong in our behavior as well as in our person. komanso baibulo limatiwuza kuti ifeyo ndife anthu ochimwa ndipo ndife amangawa ndi mulungu ndipo ifeyo tikuyenera kuyankha pamaso pa mulungu chifukwa ndife anthu olakwika
But the wonderful message of the gospel is that Christ died, he took the punishment for our sins. komatu uthenga wodabwitsatu wa uthenga wabwino ndi wonena kuti yesu khristu anafa kunyamula chilango chathu cha machimo chimene ife tokha ti- ah, timalephera kuchinyamula
the Bible is telling us that he suffered the just for the unjust, the perfect one for sinners, that he might bring us to God.
baibulotu limafotokoza ati kuti iyetu anazunzika wolungama m'malo mwa wosalungama wangwiro m'malo mwa anthu oyipa kuti iyetu a- akathe ku- kulungamitsa a, anthu kutibweretsa ife kwa mulungu
No wonder this man is saying he's not ashamed of the gospel because it is a wonderful thing. It rescues, it, it, it brings people into liberty, it forgives, it brings peace to broken hearts. nchifukwa chaketu nzosadabwitsa kuti munthu amene tawerenga lero pa vesi limeneli akunena kuti iye samachita nawo manyazi uthenga wabwino chifukwa uli nayo mphamvu ya kumasula munthu komanso kubweretsa mtendere komanso munthu amene kukhala pa ubale ndi mulungu
For this message of salvation is the power of God that results in salvation.
ndiye uthenga umenewutu wa chipulumutso ndi mphamvu ya mulungu umenetu umabweretsa zotsatira za chipulumutso mwa munthu ameneyo So I want to just talk to you about two things and then I'll be finished. ndiye ndikufuna ndilankhule nanu inu zinthu ziwiri ndipo ndikalankhula zinthu ziwiri zimenezo ndiye kuti ndikhala kuti ndamaliza kulalikira kumeneko
The first thing is this why is it so important that you recognize you're a sinner and that you repent and that you trust in Jesus Christ for forgiveness? ndi chifukwa chani chili chinthu chofunikira kuti inu muyenera kuzindikira ndi kuvomereza kuti ndinu ochimwa ndipo muyenera kulapa ndipo muyenera kukhulupirira yesu khristu Uh, the answer to that is in verse 18, which we read in, in this book of Romans, chapter 1.

That teaches us that God hates wrong, he hates evil, he hates sin, and he will judge it one day. ndiye izi zikutiphunzitsa kuti mulungu amadana ndi zinthu zonyansa komanso amadana ndi zinthu zoyipa ndipo iye sadzasiye zinthu zoyipa osaziweruza adzaziweruza ndithu This verse also teaches us that some people try and cover up the truth, try to dig a hole and put it in and ignore it so that they don't think about it.
Komanso vesi limeneli likutiuza ife kunena kuti pali anthu enatu amene amamva choonadi ndipo amakumba dzenje ndi kuchikwirira choonadi chimenecho kuti chisafike m'mitima mwawo, chisakhazikike m'moyo. So it's really important that we understand that we're in danger, that we could end up in hell if we don't know the forgiveness of God and God is angry about our sin.
ndiyetu ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti ife tidziwe kuna kwakuti ife ngati machimo athu sangakhululukidwe ife tili pa ngozi yayikulu ndipo tikuyenera kuyika chikhulupiriro chathu pa yesu khristu kuti machito a- machimo athu akhululukidwe ngati sizitero ndiye kuti ife tidzavutika kumuyaya My last point is this that God has made it possible for you to be forgiven and saved.
Ndiye mfundo yanga yomaliza ndi iyi, Mulungutu wapanga njira kuonetsetsa kuna kwakuti inuyotu machimo anu akhululukidwe, akhonza kukhululukidwa.
It says that we can trust God, we can believe, we can rely upon Him and put our faith and trust in what the Lord Jesus Christ has done for salvation. likunena kuti ifetu tikhonza kumkhulupirira mulungu tikhonza kumdalira mulungu kukhulupirira kuti mulungu uh, anatumiza yesu khristu ndi kuti yesu khristu anafa uh, kufera, kufera machimo athu kuti ife tipulumutsidwe
So salvation is available when we believe on the Lord Jesus Christ, when we trust him as our savior. chipulumutsotu uh, ndi chopezeka pamene ifetu tikhulupirira mwa ambuye yesu khristu kukhala mpulumutsi wathu
And I really appreciate being able to talk to you today. But my prayer is that you would come to know God as your Savior and to know the forgiveness of sins.
koma ndifuna nd- ndasangalala kuti ndalankhula ndi inu koma pemphero langa ndi lonena kuti inuyo mufike pokuzindikira kumudziwa ambuye yesu khristu ngati mpulumutsi wanu ndipo uh, kulandira chikhululukiro chimene iye amapereka
May God bless you through his word today. ambuyetu akudalitseni kudzera mwa mawu ake mu tsiku la lero Thank you.
zikomo